Agus bhí mé ag rá liom fhéin, meas tú an mbeidh muid in ann an halla sin a líonadh agus buíochas le Dia, tá muid thar a bheith buíoch go leor agaibh as tíocht agus an iarracht chóir a dhéanamh le bheith anseo mar tá ócáidí go leor eile ar siúl, tá cúramaí go leor ar dhaoine eile. Ach shíl mise agus shíl muid mar pháirtí go raibh sé tábhachtach go ndéanfaí an seoladh seo anseo ar an gCeathrú Rua agus go dtosódh muid an Éirí Amach anseo anseo ar an gCeathrú Rua chomh maith céanna. So you're all very, very welcome.

behind this campaign up to date and behind Sinn Féin in Galway for many, many, many years so go raibh maith agat Vincent as ucht do chuid fuinnimh is do chuid fuinnis agus you know lena chlann agus lena mhuintir ar fad. So, two thousand and sixteen is a year of opportunity and promise, tá bliain mhór fhada romhainn, tá cuid mhaith cainte le fada an lá, bliain í le breathnú siar, bliain í le breathnú ar na daoine cróga a chuaigh romhainn, na fir agus na mná a thug gach a raibh acu le go mbeadh muide, mise, tusa, ár gclann agus clann ár gclainne saor. Táimid ag smaoineamh go háirid ar figiúirí náisiúnta i mbliana. Bíonn go leor cainte ar Phádraig Mac Piarais, Séamus Ó Conghaile, James Connolly, Constance Markievicz, Winifred Carney, daoine dhá leithéid agus na rudaí éachtacha a rinne siad. Ach caithfidh muid freisin cuimhneamh ar na ceannairí poblachtacha a bhí i nGaillimh le linn na tréimhsí sin sna blianta a chuaigh romhainn chomh maith agus an bhliain seo linn. Smaoinímid ach go háirid ar dhaoine cosúil le Liam Ó Maoilíosa, Micheál Breathnach, an tAthair Micheál Ó Gríofa, Seoirse Mulvái, Éamonn Ceannt agus go leor, leor, leor eile. Ach sílim go mbeidh ceann de na rudaí móra éachtacha eile faoin bhliain seo freisin ná go mbeadh muid ag smaoineamh ar na laochra áitiúla a bhí ann, na gnáthfhir agus na gnáthmná, fir agus mná cosúil linn féin, agus iadsan ag iarraidh todhchaí níos fearr agus níos saoire dhá muintir ins an gceantar seo.

So caithfidh muide a bheith misniúil, caithfidh muide muinín a bheith againn agus caithfidh muide sprioc láidir a chur romhainn. Tá athrú ag teastáil agus is féidir an athrú sin a bhaint amach. Tá muid in ann deireadh a chur leis an rialú a bhí ag na páirtithe atá tar éis teip ar mhuintir na hÉireann ó thaobh an Phoblacht a bhí ag teastáil uainn a bhaint amach agus an Phoblacht ar chreid na daoine cróga sin i 1916 ar a son.

in hospitals, chaos in housing and chaos in communities over the past five years. Níl siad ag cur an dallamullóg ar dhuine ar bith sa seomra seo ná an dream a bhfuil muid ag caint leo ar na doirse maidir leis an imní atá ag teacht orthu le cúpla seachtain maidir le cúrsaí sláinte, cúrsaí tithíochta agus an dream nach bhfuil an páí ró-ard acu. They're not promising stability, they're promising more of the same. So let's look at their record. On housing, they've taken the sides of the banks, the landlords and the developers. Tá 1,500 páiste sa tír seo ag cónaí i i gcóireáil éigeandála, 1,500 children are sleeping in emergency accommodation. Tá 98,000 clann tite siar i riaráistí ó thaobh a gcuid morgáistí, 98,000 families in mortgage arrears. Tá cíosannaí ardaithe. Tá daoine dhá dhíbirt amach as a gcuid tithe agus tá daoine gan dídean ar fud an oileáin seo. There's no social housing being built and we're seeing crises in traveller and student accommodation. Tá siad tar éis gearradh siar freisin ar an dream is mó ar theastaigh cúnamh agus tacaíocht uathu. The benefits to those most in need have been cut and they've imposed the property tax and water charges on all of us.

A generation had been lost to emigration agus duine ar bith a thiocfadh amach ag canbhasáil linn d'fheicfidís má théann tú siar áit ar bith siar ná ríleann an taobh seo, méid tithe atá folamh, dúnta suas, ceantrachaí atá bánaithe de bharr polasaithe an Rialtais seo. Tá na ceantracha tuaithe bánaithe acu agus d'fhág 35,000 duine óg an tír seo.

agus an chaoi a bhfuil na hoibrithe á chaitheamh leo sin ins an lá atá inniu ann, is mór an náire é agus is mór an náire do Údarás na Gaeltachta atá ag ligean cead dóibh a leithéid a dhéanamh. Under this government, while communities have been devastated and families struggle, it's worth remembering that the top 250 individuals saw their wealth increase by 16 percent to 75 billion euros in 2015. This is not the record that any government should be proud of, this is the record of parties that have failed to deliver, parties that lack a vision, a plan and lack ambition for our people and our economy. Tá ionsaí déanta ar an nGaeilge agus ar an nGaeltacht freisin, an tseirbhís aeir agus farantóireacht go hÁrainn, ciorruithe sna scoileanna, stáisiúin Gardaí dhá dhúnadh, eagraíochtaí pobail ar nós Pléaráca agus Cumas imithe, cúrsaí fostaíochta agus mar sin de, goite i léig. D'fhoilsigh Joe Steve Ó Neachtain, duine de mo chuid laochra féin agus fear a bhfuil an-mheas go deo agam air, leabhar ansin le deireanas de altanna a bhí scríofa aige. Agus i dtús an leabhair deireann sé sa réamhrá, 'Sílim anois i bhfianaise na haimléise agus na drochbhainistíochta a d'fhág ár dtír sa ngéarchéim ina bhfuil sí, gurbh é an truaí nár ardaigh an gnáthphobal a nglór níos minicí. nó ba léir don dall gur cur i gcéill a bhí i mórchuid den éirí in airde is den tsaint a d'fhág ár dtír go muineál i bhfiacha. Tá ceart ag Joe. Ach níl muid ag suí siar níos mó. Tá muid ag ardú ár nglór. Tá daoine ó fheachtaisí éagsúla, na bainteoirí móna, daoine atá ag cur in éadan táillí uisce, iascairí agus feirmeoirí, daoine le riachtanaisí speisialta, Grúpaí mionlaigh, muintir na tuaithe agus na Gaeltachta, tá siad ag seasamh le chéile, tá siad anseo, tá sibh anseo. So we are seeing people standing together, we are seeing people raising their voices. We did see the turf cutters, the people who were opposing water charges, fishermen, farmers.

Tá Sinn Féin ag iarraidh bheith i gceannas rialtas atá sásta a dhul ag obair le cothromaíocht, le rachmas, le h-aontacht agus le cineáltacht a chur chun cinn. Tá muid ag iarraidh fíor Phoblacht a chur chun cinn. That's our ambition but we need the help of every single person in this room and more to try and deliver that. Our political opponents say let's keep the recovery going yet they reward the wealthy. Sinn Féin's not only for keeping the recovery going, we are for making it a fair recovery. So tá muid tiomanta do chuid mhaith rudaí. Tá muid tiomanta do thacú le lucht gnó agus fostaíocht a chruthú i bpostannaí cearta a bhfuil páigh cheart agus coinníollacha cearta ag dul leis. We want to help low-and middle-income families by increasing the minimum wage, abolishing the property tax and water charges, and tackling extortionate mortgages.

Rebuilding Rural Ireland by ensuring we have communities where the quality of life is matched by the quality of public services and which welcomes back those forced to emigrate over recent years. Tá muid ag iarraidh go mbeadh reifreann ann maidir le haontacht na hÉireann agus tá muid ag iarraidh na céimeanna a thógáil leis sin a dhéanamh. Tá muid ag iarraidh an caimiléireacht agus an drochiompar a bhí ag plé le cúrsaí polaitíochta a ghearradh amach agus tá muid ag iarraidh laghdú a dhéanamh ar pháigh na bpolaiteoirí. Tá muid ag iarraidh an pobal tuaithe a neartú agus tacaíocht breise a thabhairt don Ghaeilge agus don Ghaeltacht. And these aren't hollow promises, not like the other parties who just want to try and hoodwink you when it's coming up to an election.

I want to be a Sinn Féin TD for this constituency to deliver on that potential here, for you and with you. Tá mé ag iarraidh bheith mar Theachta Dála agaibh le oibriú ar bhur son agus le bhur cuidiú. Tá mé tar éis oibriú go crua le cúig bliain in sa Seanad ag iarraidh ceisteanna a ardú a síleann muid atá tábhachtach don phobal in san iarthar agus tá muid ag iarraidh bheith i Rialtas le gur féidir linn an t-athrú atá ag teastáil a chur i gcrích. Tá mé ag iarraidh go bhfeicfidh Rialtas Sinn Féin i gceannas i mBleá Cliath ag obair leis an gComhthionól ó Thuaidh ag iarraidh obair ar cheisteanna ar nós Aontacht na hÉireann, cúrsaí cothromaíochta, cúrsaí airgeadais. We also work with our MEPs at a European level to ensure that we can promote social solidarity but ensure that we assert our sovereignty and get a better deal for Irish people. Sin an jab atá romhainn a chairde. That's the task in front of all of us. That's the historic opportunity that we have. And this is the opportunity that we must all rise to meet. Mar a dúirt mé roimhe, seo bliain an-tábhachtach go phoblachtánaigh. Tá lá Fine Gael, an Lucht Oibre agus Fianna Fáil i gceannas ag tíocht chun deireadh. This is our time. It's our time to make real the promises of nineteen sixteen and every generation of our patriots. So ba mhaith liom buíochas a ghlacadh libh as tíocht anseo anocht. Ba mhaith liom buíochas a ghlacadh leis an dream a thug tacaíocht dúinn ó thaobh an ionad a úsáid. Tá mé thar a bheith buíoch de na ceoltóirí, na fonnadóirí, na, eh, chuile dhuine atá ag tabhairt tacaíochta ó thaobh siamsaíochta anseo. Ba mhaith liom gla, buíochas a ghlacadh le mo chomrádaithe i Sinn Féin atá ag obair lá agus oíche ag iarraidh muid a thoghadh, eh, ins an toghcheantar. Agus dream nach bhfuil i Sinn Féin atá ag teacht ó cheantrachaí eile ó chúlraí éagsúla atá ag tabhairt chuile chúnamh dúinn ar chuile bhealach. Is mór againn bhur dtacaíocht ar fad. Ba mhaith liom míle buíochas a ghlacadh le Gerry as ucht príoracht a dhéanamh, tosaíocht a dhéanamh go Chonamara don feachtas seo agus an suíochán Dála áirithe seo agus an t-am a thógáil teacht anseo le bheith anseo linn anocht. Ach ar deireadh ba mhaith liom buíochas a ghlacadh le Mally agus na gasúir agus mo chlann agus mo mhuintir ar fad agus marach iad ní bheadh muid in ann é seo a dhéanamh dubh, bán ná riabhach. So we're putting out the challenge to all of you, join us in the rising, join us in building the Republic, join us in breaking with the parties of the past. Tá níos fearr tuillte ag ár muintir, ag an eacnamaíocht, ag ár seirbhísí agus ag ár náisiún.